Samhlaigh go bhfuil tú ag taisteal sa spás. Tá tú ag lorg beatha éirimiúil. Bhí tú ag taisteal le fada mar go bhfuil an spás, bhuel, an-mhór. Agus ansin feiceann tú é. An Domhan. Oileán bídeach sa spás. Feiceann tú uisce, cloch agus ithir, agus an t-aer a ionnálann muid. B'fhéidir go bhfuil beatha amuigh sa spás, ach tá beatha i ngach áit anseo ar domhan. Má smaoiníonn tú faoi, teastaíonn na rudaí bunúsacha céanna uainn ar fad, uisce úr, aer glan agus bia folláin. An deá-scéal ná go bhfuil ár ndóthain díobh sin ar domhan dhúinn ar fad. An drochscéal ná go bhfuil roinnt constaicí sa mbealach. Sé athrú aeráide an chéad cheann. Tá an chaoi a mhaireann muid ag déanamh damáiste do na rudaí a theastaíonn uainn le maireachtáil. Tá an breosla a dhónn muid ag tachtadh an atmaisféir. Tá muid ag rith amach as uisce glan. is tá sé seo ar fad ag athrú na haimsire. 'Sé neamhionannas an dara fadhb. Tá i bhfad níos mó ná mar a theastaíonn uathub ag roinnt daoine, agus níl a ndóthain ag go leor daoine eile. Cruthaíonn sé sin bochtaineacht, agus níl sé sin cóir. Tá na milliúin daoine nach bhfuil in ann leigheas a fháil ionas nach n-éireodh siad tinn, nó a leigheasas iad, má éiríonn. Bíonn páistí i roinnt áiteanna ag gearán faoi ghoil ar scoil. Tá na milliúin páistí in áiteanna eile nach féidir leo goil ar scoil ar chor ar bith, bhfuil sé sin cóir? Ar an deá-uair, tá plean againn. I 2015 smaoinigh na Náisiúin Aontaithe ar phlean darb ainm na Spriocanna Domhanda. 17 sprioc atá anseo a chosnóidh an plainéad i gcoinne athrú aeráide agus a chruthóidh domhan níos sábháilte, níos féaráilte is níos cóire dhúinn ar fad Caithfidh muid na spriocanna a bhaint amach faoi na fiche tríocha. Tá sé iontach plean a bheith againn mar is féidir breathnú ar cé chaoi bhfuil ag éirí linn, moladh a thabhairt má tá ag éirí go maith linn nó iarracht níos mó a dhéanamh mura bhfuil. Níl na fiche tríocha i bhfad uainn anois, mar sin beidh orainn a chéile a spreagadh le smaointe. Ar dtús, is féidir linn aird a tharraingt ar na spriocanna seo. Tá seacht gcinn déag acu ar fad ann, agus go leor bealaí inar féidir leat cabhrú. Samhlaigh mura ndéanfadh d'inscne aon difríocht do cé chomh sábháilte is a airíonn tú, na cairde atá agat, nó na háiteanna ar féidir leat goil. Samhlaigh dá n-aimseodh muid bealaí nua le huisce a ghlanadh le gur féidir é a ól. Dá bhféadfadh muid ár mbrúscar ar fad a athchúrsáil? Meas tú céard eile is féidir linn a dhéanamh? Maireann muid ar fad ar an domhan agus braitheann muid air le maireachtáil. Tá go leor cultúr againn, níl ach plainéad amháin againn. Má thugann muid aire dhó agus dhá chéile, má roinneann muid an méid atá againn ar bhealach cóir agus inbhuanaithe, beidh gach rud a theastaíonn uainn againn anseo. B'fhéidir go n-aimseoidh muid beatha éirimiúil ar phlainéad eile lá eicínt. Idir an dá linn, déanadh muid iarracht a bheith éirimiúil faoin saol anseo, sa mbaile, ar domhan.